Isi sekpụ ntị otu okpukperechi ọ bụla bụ ịkụziri ma gbaziere ndị na-eso ụzọ ya ịkwụba aka ọtọ na ibi ndụ ziri ezi. Etu o sina dị, ọ bụghị ihe akị ilu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ n'ihi na ọ bụghị etu ihe kwesịrị ịdị n'obodo anyị bụ nke a kpọpụtara na ọ bụ obodo kachasị nwee okpukperechi dị ukwuu na ụlọ ụka dị iche iche n'ụwa niile gbaa gburugburu. Ezinụzọ niile nke dị n'ala anyị nwere otu ụlọ ụka Kraịst, nke Alakụba maọbụ nke okpukperechi ndị ọzọ. N'ihi nke a, mmadụ adaghị iwu ikwu na o kwesịrị ịbụ obodo jupụtara n'egwu nke Chukwu, nke ndị bi n'ime ya na-akwụba aka ọtọ ma buru ọdịmma ndị agbata obi ha n'obi. Mana otu abụghị n'ezi. A ka na-ekwu na ọkụkọ bu nsị n'ụkwụ, o wekwara ọnụ na-atụrụ atụrụ. Dịka ọnụọgụ ụlọụka na ndị ndu ha na-agbawanye, mpụ na arụ na-amụbanyekwa n'ikem n'ikem. Mgbasasị ụlọụka ndị a gasị bụ nke kwesịrị ibenata mpụ na ohi mana o nweghị ndịiche ọbụla a hụrụ anya, ka ọ ka mma ịsị na ụka mara anyị aka ọjọọ n'ahụ. Ajụjụ wee bụrụ, ọ bụ na nwa Mgbeke amaghị akpụ isi ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ? Mụ na ndị ọbịa m taa ga-eleba anya na ya bụ okwu maka na Okeke nwaanyị dị ntị njọ. Ehihie ọma ndị ọma m ji enwe ọnụ. Ọ bụ n'oge mmemme okwu akpụ n'ọnụ ụlọ ọrụ NTA ka anyị wuchikwara ọzọ ugbu a. Ọ ka bụkwa m onye nke gị Dominica Ogechukwu Ọnya wee na-asị gị Kwụdebekwa nso ka i si emebu na mbụ. Ndị mụ na ha nọ ebe a itinye ọnụ n'okwu akpụ n'ọnụ nke taa bụ n'aka ekpe m bụ Maazị Osita Ọzụụwa. Maazị Osita Ọzụụwa bụ onye mbipụta akwụkwọ, ọ bụkwa onye ndu otu ụka n'ala anyị. Maazị Osita biko kene ọhaneze.
Ọhaneze daalụ nụ o. N'aka nri m bụ Oriakụ Nnenna Eze Nwata. Oriakụ Nnenna Eze Nwata bụ onye ọrụ nchekwaba. Oriakụ Eze Nwata biko kene ọhaneze.
Ọhaneze anyị ekene. Ka m bido n'ebe ị nọ Maazị Osita n'ihi na ọ bụ gị nọ n'ihe a na-ekwu maka ya ugbu a. Gịnị kpatara anyị ji nwee ọtụtụ ụlọ okpukperechi n'ala anyị taa? Onye nhazi ekene m gị. Ndewo. Obi dị m ụtọ na anyị nwere ohere a ịrụtụ aka n'isiokwu anyị tata. N'ezie, e, e, ebe a na-ekpere Chineke baara ụba n'ihi otu ụbọchị si wee dowe isi i nee anya ị fụ na arụ dị na obodo mere ọ dịzia ka a ga-asị na e nweghịzi egwu chineke ya mere e ji na-agba mbọ ndị ozi nzukọ dị iche n'iche n'ebe a na-ekpere chineke na-agbasa ozi ọma wee na-etinye anya wee sị kee ihe a ga-eme ka arụ dị n'obodo wee benata so ọ nya mere o ji wee dị ka a ga-asị na ụka ụlọ ụka dị ebe niile ụzọ niile ị na-afụ ya eziokwu ọ site na otu ihe si wee dị ka e ji wee nwee ya ka ọ hagodu m otu a ndewo maazị ọzọụwa ka a nụkwa na nke gị oriakụ nnenna ezenwata ụdị ụka ole ka ọ dị gị ka e nwere n'ala anyị taa
m ma-asị na ụka e nwere n'ala anyị erika kịta amarọ m ọnụọgụ erika ọ bụrụ ihe a ga-akpọwa mana anyị nwere nke a ma ọfụma dịka katọlik anglikan pentikọstal mana n'ime ihe ndị a niile ụlọ ụka ka na-apụtakwa nke anyị na-amarọ ndewo ndewo oriakụ ezenwata ka m bịakwa na nke gị ọzọ maazị ọzọụwa Ọtụtụ ndị mmadụ kwenyere na e ji ụka akpa ego. Ụfọdụ kwenyekwara na ọ bụghị ọrụ ịchọ mkpụrụ obi ka ha nọ kama na ọ bụ ịchọ ụzọ a ga-esi wee kpata ego a ga-etinye n'akpa na ọ bụ ya mere e ji eguzobe ụka aghara aghara ị kwenyere na nke a Mm, ekwe- ekwecharọ m maka na eziokwu e nwere ndị bụ ee, ndị guzoro ee, ọgbakọ ha ka ha wee kpaa ego e nwere ndị nọkwa n'ime ya ji egwu chineke wee na-arụ ya bụ ọrụ ya mere agaghị m asị na ọ maka ka ha wee weta ego ka ee, ụka ji wee baa ụba oriakụ eze nwata o nwere ihe i nwere ịgbakwunyere n'ihe maazị ọzọ ụwa kwuru
ihe m ga-etinye n'ime ya bụ na enwee ndị chukwu kpọ nwee ndị kpọrọ onwe ha ọ ya mere o ji wee dị ka ịbịa n'ụka ka e, ụ- ụfọdụ nwee ike abịa ebe a sị na nke a bụ nke ezigbo ya na ya jere ebe ọ dị mma ma ọ nke anụnwa na ya aghọtaghọ mana o nwere ihe pụtara ihe eji amara ndị chi kpọrọ oku a na ndị na-eme nke a iji wee fojuo akpa ha ndị be anyị sị na ahịa ọma na-ele onwe ya onye chineke kpọrọ anaghị eji enyo enene ihe agba n'aka ọ ya ka m ga-ekwu onye chineke kpọrọ onye ozi chineke bata ya bụrụgodi na imerime mmadụ juru na enwere ọtụtụ ndị ọtụtụ ndị ozi chineke n'ebe ahụ onye ahụ chineke kpọrọ pụta ị ga-ama na onye Chineke kpọ ya bụ n'ebumnuche gị ọ kedu ihe ọ dị gị ka ọ ya kpatara eji wee na-eguzobe ụka aghara aghara asị m kwue m asị na ihe eji wee guzobe ụka ji abawanye ka o si abawanye n'oge dịka ugbu a bụ na ụfọdụ ndị adị achọ ka ha nọrọ n'okpuru n'ihi oke ọchịchọ like eh, dịka abịa na Pentecostal abịa na Pentecostal churches ị ga-afụ na ụfọdụ anaghị enwe ndidi isoro n'ihe a na-eme O- o- onye ọbụla ga-achọ ka ya bụrụ onye isi ka a na-anụ aha ya n'obodo ka ọ bụrụ yanwa na-ebukọta akụ na ụba na-abata n'ime ụlọ nzukọ mana ọ bụghị yanwa ka chineke ji wee kpọọ ha enwe ihe chukwu ji kpọọ ha ọ kpọọ ha ka ha na-atụta mkpụrụ obi ka ha na-eme ka obodo anyị na-adị mma ka a na-enwe ka a na-ekwu okwu banyere kraịst mana ndị ahụ bụ ndị ndị ndị ji aka ha fọkpunye onwe ha na-abụghị na chineke kpọrọ ha bụ ha banye eme nke ahụ iji gosi na ha na ọ bụghị chukwu kpọrọ ha na ha kpọrọ onwe ha
ndewo oriakụ ezenwata i kwuka nke ọma ee maazị osita ọzọụwa ọ dị m ka o nwere ihe ị chọrọ ịgbakwunyere ya Mm. Okay. Em, ị ma mgbe nwanne m nwaanyị na-ekwu okwu ọ sị na na o nwere ndị ji aka ha kpọọ onwe ha n'eziokwu o nwere ndị kpọrọ onwe ha Em, baịbụl anyị ji wee mere em, ka m kpọzie ya n'oyibo constitution na chọọchị o nwekwara ihe o- ihe o kwuru maka em, onye a kpọrọ ọ sị na ị ga-eji mkpụrụ onye ahụ wee mara ihe ọ bụ mgbe mmadụ pụtara ọ bụ sọsọ ego na ihe nnweta ịrụ ụlọ akụ na ụba moto nke pụtara nke kachasị nke eda- nke kachasị gara ọnụ ego ya ị fụ na onye ahụ nwere ebe ọzọ uche ya dị Em, Pọl mgbe ọ na-ede ọ de- akwụkwọ ọ degara Timoti em, 2 Timothy chapter 3 verse, eh, verse 6 or 7 ọ na-asị onye ọbụla ga-abụ nwa Chineke ya dịkwa njikere ịta ahụhụ na onye ọbụla ga-abụ nwa Chineke ga-ejikere ịta ahụhụ ọ na-asị Timoti gị nekwa m anya otu ndụ m dị na atara m ahụhụ ha kwara m emu ha gbara m n'azụ ha gbara m izu azụ ihe niile ndị a ka ndị ahụ a na-akpọghị Chineke na-akpọghị enweghị ụdị akara okwu ọnụ ha niile bụ ihe ha ga-eme wee napụta mmadụ ego ka mere m na-asị n'eziokwu ndị nke a ha ji aka ha wee kpọọ onwe ha mana onye ọbụla chineke kpọrọ o nwere ka ọ dị bụ na nwatakịrị em, maybe onye ee, pastọ nọ n'okpuru nna ya ukwu ọ nọkata ọ sị nna ya ukwu nna ya ukwu sị ya na ebe obodo ị ga-eje ka a tụnye gị ebe a ka i jee obodo ebe a jee zie ozi ọma ọ sị mba na m chọrọ ka m nọrọ n'obodo mepere emepe m achọghị nke ime obodo ị hụ na onye ahụ Em, a- a- ana m asịkwa na onye ahụ ọ bụghị chineke kpọrọ ya
deeme Ee, aka m nọkwa n'ebe ị nọ maazị ọzọụwa dịka onye ndu otu ụka kraịst ee ndị ndu ndị ụka na-akụzikwa ma na-esi esi ngọ na nguzobe ụka a na-eguzobe aghara aghara bụ iji mezube ihe Chineke kwuru ma ọ bụ ihe e dere n'akwụkwọ nsọ na ọ ga-adị otu a n'oge dị otu a ị kwenyere na nke a e, m ga-asị gị m kwere nwe obere n'ezie ọ sị na ebe a m gụkwara e, e, akwụkwọ Pọl degara Timoti Second Timothy ọ sị gị na ya n'oge na mgbe ahụ na ihe mgbu ga-adakwasị ụmụ mmadụ perilous times will come na nde- na mgbe ndị- mgbe ọ bịara ndị mmadụ ọ sị na ụdị agwa dị iche iche ọ sị na ụmụ mmadụ ga na-abụzi ndị ga-ahụ onwe ha n'anya na-ada ahụ ndị- ndị agbata obi ha n'anya ee ndị m- mmadụ ga na-abụzi sọsọ onwe ka ha ma ha amaghọzi maka ụmụ nwanne ha amaghọzi maka onye ọzọ na ha ga-abụ ndị ga na-agba ibe ha n'azụ ọkwa ụbọsị a ka anyị na-ahụ n'onyonyo ndị gara Abuja ndị si Niger Delta gaa Abuja ha wee kụba ọkpọ ebe ahụ na-akụ ọkpọ ị gee ntị ka m gere ntị na mgbe a na-akụ ofu onye wee sị na ọ dị ka onye nke a o so ha na ọ dị ka ọ gbara o so na ndị na-agba anyị mgba okpuru ọ ka ị ga-eji wee ghọta ụmụ ihe niile a bụ ihe ee mmezu akwụkwọ nsọ na ihe ihe mgbu ga-adị ụka ga-abanyekwa ma ndị mmadụ ihe ọ dịziri ụmụ mmadụ bụ ịmazi nke ha ga-eso onye fụo ee nke ezigbo ị mara na ihe a bụ ezigbo ihe o nwere ihe nwanne nwaanyị sị na ihe a gba n'aka na ada eji ugegbe anya ene ya so ị ga-ama mgbe ị nọ na nke ezigbo ya ndewo Maazị Ọzọụwa ụmụ ibe anyị na-abịakwa nọrọ apụkwana ndewo maka ịnọgide Ọ ka bụkwa okwu a kpụ n'ọnụ ụlọọrụ NTA ka anyị nọ. Isiokwu anyị na nke taa wee bụrụ nguzobe ụka aghara aghara n'ala anyị na mgbago n'elu nke ohi na arụ ka jisiri ike na-agbago. Ka m bịa n'ebe ị nọ Oriakụ Ezenwata, kedu etu nguzobe ụlọ ụka ndị a a na-eguzobe ezi na ụzọ niile Kedu ka i che na o si emetụta ndị mmadụ n'obodo anyị?
Ndewo. Ndewo. M ma-asị na ka o si emetụta ndị mmadụ, ụka eguzobere aghara aghara n'obodo anyị bịara mee ụfọdụ ụfọdụ amaazị aka nri ha ụfọdụ amaazị aka ekpe ha a sị na miracle na-eme ebe a ha esi ebe a gbara gudugudu nwụbanye ebe ahụ a sị na ọ na-eme saịdị nke elu ha nwụrụ gudugudu nwụbanye saịdị ahụ maka na onye ọbụla na-achọ ebe ọ ga-adịrị ya mma ọ na-eme ha ha amaazị nke bụ eziokwu na nke bụ asị
ah, i kwuru ọfụma mana ka m nọkwa n'ebe ị nọ dịka onye ọrụ nchekwaba ị bụ ama m na unu na-ahụ ihe dị iche iche n'ebe ọ gbasatara ohi na ama ma ọ sịpịa na ọ sị ya ee ọ dị gị ka ọ gbadata n'ugbu a ka ọ dị gị ka ọ ka na-arị elu n'agbanyeghị na ụlọ ụka jupụtara ebe niile m ma-asị na ihe na-ebe ka na-ebe ihe na-ebe ka na-ebe ị ma na a- dịka mgbe ochie mgbe ụka na-abịabe ọ na-abụ mmadụ lụọ ala mgbe ahụ asị alụsị egbuo ya mana a bịa gwa anyị maka kraịst na kraịst na agbanyeghị njọ ọbụla i mere na ị bịakwute kraịst na ọ ga-agbagharụ gị e wee bupụchaa ngwongwo na ngwongwo ndị nna nna anyị ha ji na-eme ihe meghene ọ kụgbuo onye ahụ ozugbo maka na anyị chọrọ isoro ezigbo ụzọ bụ ụzọ nke kraịst o wee bịa mee mpụ na aghụghọ a na-abawanye ihe m ji sị na ọ na-abawanye bụ na chineke bụ onye obi ebere onye obi ọmịiko ọ naghị egbu ọsịsọ ọ na-eji nwayọọ na-adọ gị aka na ntị ka ọ mara na ị ga-echegharị O- o sokwa mee mpụ na aghụghọ maka na ụfọdụ ma ha sị gị ya mechaa ya mee ya mechaa ka ya chegharịa o nwezi ike ma ya echegharịna ndewo oriakụ Ezenwata ị gbọrọ ihe ewu na-eri ndewo ka m bịa na nke gị maazị Ọzọụwa ị nụla ihe nwanne anyị nwaanyị kwuru anyị dịka onye ndu otu ụka i kwenyere na ọ bụ eziokwu na ọ bụ n'ihi na Chineke dị obi ebere, ọ naghị egbu ngwa ngwa dị ka arụsị si egbu. I kwenyere na ọ bụ ya mere eh, ndị mmadụ ji emegharị, ebigharị aka, na-eme a- etinye onwe ha na mpụ na arụ dị iche iche dị ugbu a?
Em, ihe anyị ga-aghọta bụ na site na mgbe chineke kere ụwa ihe mgbe chineke eh, kere Adam na Eve wee dowe ha n'ogige ee Garden of Eden ha nọ ebe ahụ ha a na-enwe aṅụrị na-enwe ọṅụ ha na Chineke a na-akpakọrịta mana mgbe ha tinyere aka n'ihe ọjọọ obi Chineke pụọ ebe ha nọ bidokwa mgbe ahụ ihe ọjọọ a na-etinyezi aka a ka na-ekwu ka a na-ekwu ken egbuo nwanne ya nwoke a na-asị na o gbu nwanne ya nwoke na-enweghị ihe o mere ya na-abụghị na aja ọ chụrụ na chineke nabatara nke ya ọ nabataghị nke nyanwa bụ ken ya egbuo nwanne ya nwoke i sikwa ebe a na-agbagote ị hụkwa ụmụ ihe arụ ndị ọzọ chineke enekata ya ma mgbe wee ti- e- hapụ ha ha wee banye na ntaramahụhụ ha nọrọ e, e, e, narị afọ i- i- e, ịnọ na ijipt mechakwa obi ebere chineke mekwa o wee kpọpụta ha mana ịkpọpụta ha emeghị ka ha ka ha ka nọkwa n'ụzọ ha hụkwara ihe ọma niile chineke na-emere obi ọma chineke niile n'ebe ha nọ mana ihe nke a emetụghị ụfọdụ n'obi e nwekwara ndị ga n'azụ sị ọ bụ na na na moses ọ sọsọ moses ka a na-anụ onu ya kama ka ha ka ha chịkwa nke ha ya bụ na mpụ na arụ a na ekworo a niile ọ bụrụ ọ bụghị ọ bụrụ ihe tata bidoro o bidoghị tata o bidoro mgbe- site na mgbe chineke so ị na-ege ntị ị na- ị na-eso ya ị fụ na ihe niile na-abawanye a na-emezi ị na-afụzi ka ụmụ nka ụmụ eh, ndị nwoke na-akwasa ụmụ nwa- ụmụ ha- nwanne ha nwaanyị iko na-ezighị ezi ya mere baịbụl ji ewepụtacha ma iwu ma ntaramahụhụ dị iche n'iche maka ndị a mana o nweghị i- e, o nwere ndị ekwensu kpọchiri obi ha ọ ya mere ị gaa na revelation na a- akwụkwọ ikpeazụ dị na baịbụl o nwere ebe ọ sị i jee na ngwụcha verse ọ sị ndị na-eme ihe onye na-eme ezigbo ihe mere gawa onye na-eme ajọ ihe mere gawa na ikpe ga-adịzi
ndewo maazị osita ọzọ ụwa adịkwa m na nke gị ọzọ oriakụ Ezenwata I chere na ọ bụ agụụ enweghị ọrụ ka ọ bụ oke ọchịchọ bụ ya butere ụdịrị mpụ na ohi dị n'obodo taa?
Ndewo. Enweghị ọrụ sokwa maka na mmadụ nwee ọrụ o nwee ego o ji egote ihe ọ na-eri e nwe ndị gụchara akwụkwọ mana ha enweghị ọrụ ha na-arụ ọ nya nwa so mee e ji wee nweche mpụ na aghụghọ dịcha ebe mmadụ gụchara akwụkwọ ndị be ndị be ha azụọ ya o luo oge ọ ga-enete ha o nwezi ihe o ji enete ha o mee ụfọdụ ha sị kama ya ga-anọrọ na-enere anya ka ya mee ihe ibe ya na-eme ka ya wee soro na ndị a na-anụ afa ha m asị gị na o so wee mee o ji wee na mpụ na aghụghọ ji abawanye ndewo oriakụ Ezenwata maazị Ọzọụwa o nwere ihe i nwere ịgbakwunyere ya ka i kwenyere n'ihe o kwuru Ndeeme onye nhazi ihe m na-achọ ịgwa gị bụ na eziokwu agụụ so enweghị ọrụ so mana ihe na-ebute ihe a bụ mmadụ enweghị afọ ojuju n'ihe o nwere ka m gwa gị eziokwu mgbe izizi mgbe mụ nwa nọ eh, na primary school anyị ma eji m ụkwụ aga akwụkwọ e, ụtụtụ niile n'ezigbote ụtụtụ ekunigo m saa ahụ buru akpa m dọkwasa n'isi ee ọ bụrọkwa ya mere isi m ji wee kwọchaa aka aka ee mana m ga-ebu akpa m n'isi wee jes- jewe akwụkwọ anyị gbasaa n'ehihie anyị anata nwa obere ihe ahụ mama m ga-edowere m ma nna m ga-edowere m m rie ya o ju m afọ anyị fụta sọsọ eh, ofu afe i nwere iji aga ịga- iji aga ụka bọsị ụka ị sụchaa ya i dobe ya ị natakwa bọsị nke ọzọ yifụ ya dowe oge ọzọ rutekwa i yiri ya jee chọọchị jee ụka e rute n'ụlọ ụka o nwe onye na-akwa ibe ya emo o nwe onye na-akọ ibe ya ọnụ mana afọ ejughị mere ụmụ mmadụ tata a na-etinyezi aka n'ihe ọjọọ o nwe mgbe chineke ji wee sị na onye ọbụla n'i- n'i- mmadụ niile dị n'ụwa ga-enwe ego ofu ụdị mba aka niile arahụ mkpịsị aka niile ahụ o nwere ndị ka ibe ha ogologo ee nwoke gụrụ egwu sị ị ka m ogologo ị ga-aka m mkpụmkpụ sị e nwere ebe nke ọzọ bara uru enwe nke ọzọ bara uru na-eme mana ndị mmadụ kwenyekwara na ọ bụ onye ji igu ka ewu na-eso hmm. ya bụ na ọha achọghị ịma e, ka i si wee kpata ego gị ihe ha chọrọ bụ ijirakwa ego nwanne m nwaanyị ihe mere nke ahụ bụ na ọzi arụrụ ana dị n'obodo E, e, e, nwanne m nwaanyị mgbe ọ na-ekwu okwu o nwere ka o si wee lụtụ aka sị na mgbe ahụ na eh, ị gaa na arụsị ị dụọ isi arụsị egbuo gị m na-agwa gị ma kịta ị gazi ha na-adụ- ha na-aga arụsị dụọ isi ma o nweghị ihe na-eme ha o nweghị ihe ga-eme ha maka na arụrụ ana o nwezi obi ha obi m- obi ha kpochigo na ihe ha chọdebe bụ ka a nụ aha ya a na-anụ aha gị ebe ị na-eme gịnị ị ka ga-afụkwara ụmụaka o nwere ndị nwere obi e ga-eji wee baa uru na- na obodo ị fụ ha ị ga-amakwa ha ndị ụmụaka ndị ahụ ha ka na-emekwa ọfụma ndewo maazị ọzọụwa oriakụ eze nwata n'ihi na oge adịghịzi onye ọrụ nchekwa ka ị bụ n'obodo anyị kedu ka e si akwọ onye ukwu wara n'ọnọdụ a bee ya na nkenke n'ihi na oge abụọzi nwanne anyị
n'ọlụ anyị anyị nwa na-agbanikwa ike anyị iji fụ na obodo dị mma nke anyị ji bụrụ mmadụ mana n'ihe a niile ọ ka bụkwara Chineke ka a na-ayọ ka ọ na-enye ike ka anyị wee fụ na ọlụ anyị na-aga n'iru ndewo ndewo oriakụ eze nwata ụmụ ibe ọ kwa na ebe a ka ọkụ anyị nyụrụ anyị wee na-awụsa ọwara n'okwu a kpụ n'ọnụ nke ụbọchị taa unu anụla na ntị na-anụ ihe ahaha ka okpu ata ya bụ onye nwere ntị ya nụrụ ọ bụrụ na ị na-eme ihe dị aṅaa mana ị na-eje ụka mee ihe ụka kwuru ọ bụrụ na ị na-aga nke ụka alakụba mee ihe ihe akwụkwọ iwu ụka alakụba kwuru ka obodo anyị wee dịrị gị mma dịkwara anyị nwa mma ana m ekene ndị ọbịa m pụrụ iche bịa nọnyere m n'ụbọchị nke tata maazị ọzọụwa ndewo maka ịbịa nọnyere anyị ọ ga-adịrị gị mma jisikwa ike ndewo oriakụ eze nwata ndewo maka ịbịa nọnyere anyị ana m ekenekwa gị bụ onye ọma sonyere anyị ana m ekene ndị ọrụ anyị kpara m aka n'igwe wee na-asị gị anụ gbanaa taa echi bụ nta